Mharaigh mé mo leanbh. Mharaigh mé mo leanbh de bhrí gur chailín í. Chuaigh mé le mo dheartháir Liam. An damhsa amháin sin. Is ann ar bhuail mé le Pádraig. Pádraig Mac Cárthaigh. Tá m'iníon saor anois. Ní bheidh sí ina hóinsín bhog ghéilliúil ag aon fhear. Tá sí saor. Ah, tar anseo, a Phádraig! A Mháire, seo Pádraig Mac Cárthaigh, an máistir scoile nua atá tar éis teacht chun na háite. An bhfuil tú ag baint aoibhnis as an oíche, a Mháire? Ó, tá.
An bhfuil tú anseo i d'aonar? Níl.
Tháinig mé anseo le mo dheartháir, Liam. Ólfaidh tú deoch?
Tá.

Ach dá mbeadh sé beo inniu, scríobhfadh sé dán álainn fútsa. Ó, a Phádraig! Deirtear go bhfuil sé ar intinn agat dul isteach sna mná rialta?
Sin é a deir mo mham. Bhí mise ag dul le sagartóireacht uair, ach fuarthas mé ag caitheamh tobac. Chuir an tAb chun siúil mé. Agus gan ach toitín a chaitheamh! Rinne sé an rud ceart, a Mháire, ní ábhar sagairt a bhí ionamsa. D'fhág mé agus phós mé. Tá tú pósta? Cén fáth nach bhfuil do bhean ag an rince mar sin? Ní bean cheart a bhí inti ó thús de bharr na heasláinte. Is amhlaidh go raibh síol an ghalair inti ón uair gur phós mé í. Tá saol cráite amach is amach agam, a Mháire.
A Phádraig bocht! Caithfidh mé dul abhaile. Beidh imní ar mo mham.
Ach cogar! Ná hinis aon rud fúinne faoina ndúirt mé leat anocht le do mháthair. Ní deirim choíche. rud ar bith. Tusa Bean Uí Chathasaigh. Is mé. Chaith tú amach as an teach í. D'fhág sí mé náirithe os comhair na gcomharsan. Fiafraím díot arís, ar thaispeáin tú aon ghrá máthar do d'iníon? í féin a tharraing an trioblóid go léir uirthi féin agus orainne. Brón orm go bhfuil mé déanach. An bhfaca aon duine thú ag fágáil?
Ní fhaca. Conas tá do bhean? Nóra! Sea, Nóra. Is minic a smaoiním ar an éagóir a dhéanaimid uirthi. An bhean bhocht! An bhean bhocht, a fear bocht! Ó, a Phádraig! A Mháire, ina dhiaidh, murach tusa. Ní fhéadfainn é a sheasamh a thuilleadh. Ach is í do bhean, a Phádraig. Éist liom, a Mháire.
Is tusa an duine a thugann neart dom le cur suas léi. Tugann tusa foighne agus dóchas dom. Tugann tú saol agus beatha dom. Gan tusa, ní fhéadfainn a thuilleadh. Abair go bhfuil grá agat dom, a Mháire.
Ó, a stór, tá grá agam duit. Agus beidh go deo. Dá mbeadh fhios ag an saol, déarfaidís gur rud gránna agus peacúil é. Ach ná creid é sin go deo, a Mháire. Caithfimid gach rud a choimeád faoi rún. Ná habair aon rud le haon duine. Geall dom nach ndéanfaidh tú é sin choíche. Geallaim duit, a Phádraig. Ná scríobh litir fiú amháin. Ní scríobhfaidh. Lá amháin beimid saor. Ansin beimid le chéile go deireadh an tsaoil. Tabhair dom do lámh, a Mháire. Anois táimid pósta. Is tú mo bhean feasta. Is tú mo bhean chéile. Ó, a Phádraig! Beannaigh mé, a Athair, mar rinne mé peaca. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Táim ciontach, a Athair.
Caithfidh tú scaradh leis an bhfear sin agus gan labhairt leis go deo arís.
Ní féidir liom, ní féidir liom, ní féidir. Ní féidir liom aon aspalóid a thabhairt duit mar sin.
Seo. Ól é seo. Cad é sin? Deoch leighis. Socróidh sé sin thú, cuirfidh sé biseach ort. Ní ólfaidh.
Níl mé tinn. Ól é!
Táim á rá leat, ól láithreach é! Ní ólfaidh. Agus ní ólfaidh choíche.
Nach caoch a bhí mé! a fhios ag gach aon duine sa pharóiste ach amháin agam féin cé hé! Caithfidh sé thú a phósadh. Inis dom cé hé an fear! Mallacht ar an té a tharraing an náire seo anuas orainn. Mallacht Dé ortsa, a striapach!
A bhean Uí Chinsealaigh, chuir tusa fógra sna páipéir, agus de réir dealraimh níor tháinig ach cailín amháin ar lorg oibre, Máire Ní Chathasaigh.
Sin mar a tharla.
An raibh teastas nó litreacha molta aici? Ní raibh.
Ach thug tú an post di mar sin féin?
Thug, Bíonn sé deacair cailín a fháil. Tá cúigear leanaí agam. Ach rinne sí an obair go maith, agus de réir d'fhianaise féin, níor thug tusa ach leath-thuarastal di. Conas sin? Bhuel, ní raibh litir ná teastas ag Mháire. Ar feadh a raibh a fhios agamsa, d'fhéadfadh sí bheith ina coirpeach, fiú amháin. Conas a bheadh a fhios agamsa cérb í? Dá mbeadh na doiciméid cuí aici, bhuel, sin scéal eile ar fad a bheadh ann.
Ach bhí sí macánta. Bhí.
Dícheallach.
Bhí.
Dea-iompair.
Bhí.
Bhí na páistí geanúil uirthi. Bhí, is dócha. Ach thug tusa bata is bóthar di. Cén leigheas a bhí agam air? Bhí sí ag feitheamh clainne. Tá páistí óga agam.
Ach bhí tú sásta do pháistí a fhágáil le coirpeach ach ní le bhean a bhí ag feitheamh clainne. Ní dúirt mé sin, tá mo chuid cainte á chasadh agat. Ní fhéadfainn na páistí a fhágáil i gcaidreamh lena leithéid de bhean. Thug mé fógra seachtaine di. Agus fuair do chara, an t-oibrí sóisialta, Áine Ní Bhreasail, áit di i dteach tearmainn. Fuair. Go raibh maith agat.
Suigh síos, a Mháire. Níl do shloinne ar eolas agam. Ó, Ní, Ní Bhriain. Máire Ní Bhriain is ainm agus is sloinne dom. Agus cad as duit, a Mháire? Cad é seo duitse?
Eolas do mo chuntais-se. Ach is cuma. An bhfuil do mháthair ina beathaidh go fóill?
Cén fáth go bhfuil tú do mo cheistiú mar seo? Mar is mian liom cabhrú leat. Oibrí sóisialta mé. Táim anseo chun cabhrú le cailíní mar tú féin.
An amhlaidh gur chuir bean an tí fios ort?
Tuigeann tú féin, a Mháire, ní féidir leat fanacht a thuilleadh i dteach Bean Uí Chinsealaigh agus tusa sa suíomh ina bhfuil tú.
Tá mise ag imeacht as seo! Cá rachaidh tú, a Mháire? An bhfuil cairde agat sa chathair seo? Nach rachfása abhaile? B'fhearr liom mé féin a bhá san abhainn. Déarfainn go bhfuil do mháthair buartha go mór mar gheall ort.
Is beag aithne atá agat ar mo mháthair, má cheapann tú sin. Bhuel, caithfimid áit a fháil duit sa teach tearmainn, mar sin.
Cén saghas áit é seo?

Cé hí an cailín lách sin? Máire Ní Bhriain, ná bac léi.
Nóinín i measc na neantóg thú!
Tá sé an-te anseo!
Ifreann ceart é. Ach i gceann cúpla lá eile beidh droim láimhe á thabhairt agam don áit seo. Conas sin? Bhuel, tá altramaí faighte agam, agus cead mo chos agam dá réir. Cad is altramaí ann? Cad is altramaí ann? Ticéad amach as an áit seo, a óinsín. Agus an mbeidh a fhios agat cé hiad a thógfaidh do leanbh? Ní bheidh, agus nach cuma liom. Ní fheicfidh tú do leanbh go brách arís. Éist do bhéal! A Mháire! Nóiméad, a Mháire. Ba mhaith liom labhairt leat. Tá dea-scéal agam duit. Tá Bean Uí Chinsealaigh sásta glacadh leat ina teachsa ó rugadh d'iníonsa. Agus cad mar gheall ar m'iníonsa? Tá dea-scéal eile agam faoi sin freisin. Tá altramaithe faighte agam do do leanbh. Altramaithe! Sea, agus cailín beag atá uathu. Rud is annamh, caithfidh mé a rá. Buachaillí a bhíonn ag teastáil uathu de ghnáth. Cad tá á rá agat? Níl le déanamh agat anois ach na doiciméid cuí a shíniú agus beidh na tuismitheoirí ábalta í a thabhairt leo gan mhoill. A tuismitheoirí!
Ní hiad a tuismitheoirí! Is mise a máthair. An mbeidh Bean Uí Chinsealaigh sásta glacadh leis an bheirt againn, mise agus m'iníon Pádraigín.
Bímis réadúil anois, a Mháire, i dtaobh na rudaí seo. Ní bheifeá ag súil go ligfeadh bean chreidiúnach leanbh tabhartha isteach ina teachsa. Ach bheadh na haltramaithe sásta. Sin scéal eile. Ní léir domsa é sin. Agus níl mé sásta mo leanbh a thabhairt suas. Cad a dhéanfaidh tú mar sin? Gheobhaidh mé obair i monarcha éigin. I monarcha? Sea, i monarcha. Nach stuacach agus ceanndána an cailín thú! Agus má castar fear orm a dteastaíonn uaidh mé a phósadh, caithfidh seisean freisin glacadh le mo leanbh Pádraigín, agus mura mian leis é sin a dhéanamh, bhuel, tabharfaidh mise an bóthar air.
Tusa bainisteoir na monarchan ina raibh Máire fostaithe? Is mé.
Cén saghas oibre a rinne sí? Bhí sí ag glanadh leithreas. Ag glanadh leithreas.
Sea. Chaithfeadh duine éigin é a dhéanamh. Thug mé tuarastal os cionn an ráta di mar dúirt sí gur bhaintreach í. Thug sí Bean Uí Laoire uirthi féin agus bhí leanbán le cothú aici. Cá fhad a raibh sí ag obair i do mhonarcha? Trí mhí.
Agus rinne sí an obair go sásúil? Rinne.
Cad a tharla ansin?
Well, lá amháin, níor tháinig sí chun a cuid oibre, agus stad sí de theacht. Bhí orm mátrún a chur go dtí a seoladh le fáil amach cad a bhí cearr. Sin an gnás a bhíonn againne sa mhonarcha i gcás nuair nach dtagann cailín ar bith chun na hoibre. Cuireann muid banaltra oilte amach lena feiceáil. Rud inmholta é sin, a leithéid de chúram a thaispeáint do bhúr bhfostaithe. Déanann muid ár ndícheall.
Cad a fuair an mátrún amach nuair a chuaigh sí go seoladh Mháire? nach raibh a leithéid de theach ann.
Cad atá tú ag iarraidh a rá linn? ní raibh a leithéid de theach ann. Is amhlaidh gur thit an teach anuas i mí na Márta.
Bhfuil éinne gortaithe, níl buíochas le Dia. Cé hí sin? An bhean le leanbh? Bean Uí Laoire, más fíor, bréag.
An amhlaidh nach mian le duine ar bith agaibh bheith istigh a thabhairt di? Ní cara dúinn í. Is stranger í.
Doicheallach dúr.
mór inti féin. rómhaith dá bróga agus gan aici ach leanbh tabhartha. A Mháire, a Mháire, an bhfuil tú ceart go leor?
In ainm Dé, cad a tharla anseo? Nach n-aithníonn tú í seo?
A Mháire Ní Bhriain. Tá an bhean bhocht gan dídean di féin ná dá leanbh. Tá an mótar agam, timpeall an chúinne.
Téimis mar sin chun mo thíse. Féach, a chroí, Ní baol duit feasta! Is sinne do chairde. Nach cuimhin leat Seáinín an Mhótair agus Mailí? Tar linn anois.
Is tusa Mailí. Is mé. Thug tú Máire go dtí do theachsa. Cén fáth nach dtabharfainn? Mná creidiúnacha na comharsanachta ina dtithe ag faire uirthi ar an tsráid. Agus gan barr méire á ardú le cabhrú léi.
Cén sórt tí atá agat?
Pé sórt é. Is teach é nach dtiteann anuas. Agus d'fhan sí sa teach leat?
D'fhan.
An raibh aon airgead aici? Cá as a bheadh airgead aici? Nár chaill sí a raibh sa saol nuair a thit an teach anuas uirthi? Cén fáth nach ndeachaigh sí ar ais go dtí a cuid oibre sa mhonarcha? Bhí imní uirthi go dtarlóidh rud éigin dá leanbh Pádraigín nuair nach raibh sí in aice léi. Bhí sí mar a bheadh bean buile ar feadh tamaill. Agus an gceapann tú go raibh do theachsa oiriúnach do Mháire agus dá leanbh?
Nach fearr tíos le bean thaobh na sráide ná thíos le leanbh ar thaobh na sráide. Seo an caife duit. Nach bhfuil aon rud eile uait? Ó, níl. Déanfaidh sé seo an beart. An fada go bhfuil tú sa chathair? Bliain amháin nó geall leis. Ach inis dom gach rud a tharla idir an dá linn sa bhaile.
Bhuel, chuaigh do dheartháir le sagartóireacht.
Seán. Sea, Seán. Agus tá do dheartháir Liam le pósadh, le duine de na Búrcaigh. Conas atá Pádraig? An bhfuil feabhas ar a bhean?
Tá. Tá feabhas uirthi. An t-aon feabhas ar féidir teacht uirthi. Tá an bhean bhocht marbh. Cathain? Cathain a fuair sí bás? Fan go bhfeicfidh mé. Beagnach bliain ó shin anois, más buan mo chuimhne. Bliain ó shin! Cathain a d'imigh tusa?
Lúnasa.
Tamall gearr ina dhiaidh sin, is dócha.
A Phádraig! Mo Phádraig! Gabh mo leithscéal.

Cad a déarfaidh mé leat? a bhfuil i mo chroí duit ní féidir é a chur ar pháipéar. Dúirt tú gan scríobh chugat. Níor scríobh. Gan d'ainm a lua? Rinne mé amhlaidh. Ach anois, is mise do bhean! Ní gá dom scríobh. Ní scríobfaidh mé mar tá a fhios agam go dtiocfaidh tú chugam. Tá tú saor anois, a chroí! Tá a fhios agam go dtiocfaidh tú chugam go luath anois. A Mháire, casadh beirt orm sa tsráid. B'fhéidir go ndéanfá caint le duine acu go fóill. Fear breá galánta é, máistir scoile. Bígí istigh, a ghasúir.
Cé tusa? Tá aithne agam ortsa. Tusa Máire Ní Chathasaigh! A Phádraig! Bhí a fhios agam go dtiocfá. Nach bhfuil rud ar bith le rá agat?

An cailín is áille agus is gleoite dá bhfaca tú riamh. Fan, fan, a Phádraig, dúiseoidh mé í. Is dealrach leat í. Ní dhéanfaidh sí gol. Ná déan.
Ní mian liom í a fheiceáil. Ach is í do leanbh, a Phádraig. Chuir tú fáinne ar mo mhéir. Dúirt tú go raibh muid pósta. Ach tá mé pósta cheana. Pósta!
Arís! le bean eile. Phós mé leath bliain ó shin. Phós mé an mháistreás óg. Ní do mo lorgsa gur tháinig tú anseo. Tháinig tú le Mailí go dtí an teach mhíchlú agus bhí tú ar do laethanta saoire sa chathair. Mheall tú í mar a mheall tú mise. Ní fíor é sin in aon chor. Ní fearr í ná mise. Is beag is ionann sibh agus tú ag obair i dteach mar seo, a striapach! Cá'il Pádraig Mac Cárthaigh? Tá tósta le glaoch. Ardaímis gloiní do Phádraig. An laoch! Bean á cur aige is bean á pósadh. in aon bliain amháin, ní tada sin dósan. Le focal bog bladrach, a theanga luaithe, mhealladh gan dua gach aon óinsín tuaithe. Ólaimis sláinte na Phádraig na bPóg a chuir a sheanbean is a phós cailín óg.
Conas a tháinig tú ar an gcorp? Fuair mé boladh an gháis i mo sheomra féin. Rith mé in airde staighre. Ach bhí mé ródhéanach. Bhí cosa an linbh fáiscthe lena hucht. Agus bhí an bheirt acu fuar marbh romham. Bhris Betty de Búrca suas liom mar bhí gach aon duine sa chomharsanacht ag caint fúinne.
Náirigh sí sinn a muintir féin. Rinne sí a cuid oibre go macánta. Ní féidir liom aon aspalóid a thabhairt dise mar sin. Ná bígí ag féachaint ormsa. Thóg mise í go creidiúnach agus go Críostúil. Agus cad a rinne sise orainne go léir? Bhris Máire na rialacha, an té a bhriseann rialacha an chluiche, cailltear é.
Mharaigh mé mo leanbh. Mharaigh mé mo leanbh de bhrí gur chailín í. Ní bheidh sí ina hóinsín bhog ghéilliúil ag aon fhear. Tá sí saor.

Mhaois. Tá mé pósta arís. Ní cúis suime dom thú. Striapach thí an mhíchlú. Bhí an grá sin gan bhrí. Sciob leat a bhean luí. Gach ar tharla fadó. Tá sé imithe go.